an kanubaaw bɛɛ an bɛ bɛɛ fo o tɛmɛnen an b'a ɲini jabaru masa fɛ a ka mali in kolo suma a ka hɛrɛ di mali ma a k'o kɛ mamadu kanu kosɔn sɔlɔ sɔlim a k'o kɛ bisimila fanga kosɔn sɔlɔ sɔlim a ka gɛlɛya wuli ka bɔ mali kan ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ a kan ka lajarabili wuli ka bɔ a kan a k'o kɛ mamadu jati kosɔn sɔlɔ sɔlim donc o tɛmɛnen ka bɔ yen an famana ka wideyo kɛ k'a sababu kɛ daliluya caman ye alihamudulila bi an ka thème a bɛna boli mun kan a yɛrɛ filɛ tableau la donc an ka thème bɛna boli les secrets du Coran o kɔrɔ ye jumɛn ye kuranɛ gindo gindo min bɛ kuranɛ na donc an ye mun ta bi o de ye bisimilayi rahmani rahim donc n'o ye basimalatu ye an y'o ta an bɛna dɔ fɔ o kan bi donc alihamudulila n b'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw kana ɲinɛ waati bɛɛ u k'u hakili to alahu la gindo bɛɛ de bɛ alahu kɔnɔ n'o bɔla la ilaha ilala muhamadu rasulila ko mɔgɔ k'u hakili t'o la kosɛbɛ gindo bɛɛ de bɛ nin kɔnɔna na donc alihamudulila n'an ko k'an bɛ don kuranɛ kɔnɔna na an tɛ se ka kuma kuranɛ kan n'an ma kuranɛ da kɔnkɔn k'a lajɛ kuranɛ da de bisimilayi rahman rahim donc n'an y'a ta k'a lajɛ kuranɛ a suran bɛɛ daminɛ bisimilayi rahman rahim n'a bɔla suran kelen na n'o ye suratul tawubatu ye donc n'o b'a fɔ a ma a daminɛ ma barawutu donc bisimilayi de t'o kɔnɔ donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ɛɛ kuranɛ suran tɔ bɛɛ o dayɛlɛlan ye bisimila rahman rahim ɔ n'i ye a ta k'a lajɛ an ye mahamadu sɔlɔ sɔlim an y'o bila a dugumana na donc nin yɔrɔ la an bɛna danfara di mɔgɔ ma mahamadu yɛrɛ sɔlɔ sɔlim gindo b'a kɔnɔ ani gindo bɛ kuranɛ kɔnɔ n'o ye bisimila rahman rahim n'i ye a ta k'a lajɛ bisimila rahman rahim o de ka girin ni kuranɛ bɛɛ kuranɛ bɛɛ de bɛ ale kɔnɔna na donc alihamudulila n'an bɔra yen n'an ye a ta k'a lajɛ mahamadu sɔlɔ sɔlim kuranɛ bɛɛ de jigila ale kan donc a bɛ fɔ nin ma ko a sabu bɛɛ de bɔla fɛn mun na n'o gindo mun na n'o ye mahamadu ye ɔ bisimila bisimila rahman rahim o de bɔla o de jigila jɔn sanumanba mun na n'o ye ala ka kira sɔlɔ o de ye mahamadu ye ɔ n'an y'a ta k'a lajɛ an bɛna a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nin aya in u b'o bila kɔfɛla la k'a sababu kɛ a ka nɔgɔn n'i y'a fɔ maa ma ɛ bisimila rahman rahim a kalandenw bɛɛ b'a dɔn o bɛɛ b'a a ko e nin bɛɛ de b'o kɔnɔ k'a sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bisimila rahman rahim a bɛɛ de bɛ ale kɔnɔna na ni n ye an n'an y'o ta k'o lajɛ an bɛna jumɛn ye a tafisiri la bisimila rahman rahim an bɛna a ye k'a fɔ u b'a fɔ ko bisimila an y'an sinsin ni an ka ma sanumanba ye n'o ye ma yɛrɛ yɛrɛ an y'an sinsin n'o tɔgɔ ye an bɛna a ye tafisiri la tuguni arahamani diɲɛ lɔgɔlen tigi arahimi diɲɛ lahara kɛrɛnkɛrɛnlen tigi n'an y'o tafsiri ta k'a lajɛ an bɛna mun de ye a kɔnɔna na an bɛna a y'a kɔnɔ k'a fɔ kuranɛ tɛ kuma foyi kan fo fɛnw daminɛna ni mun ye bisimilayi kɔrɔ ko daminɛ masa arahamani mun ye diɲɛ lɔgɔlen da kuranɛ bɛ kuma daminɛ kow de kan ani diɲɛ lɔgɔlen diɲɛ kow kan arahimi ani lahara kɛrɛnkɛrɛnlen kow kan o kɔrɔ b'a yira kuranɛ bɛɛ de bɛ basumalatu kɔnɔ n'an y'a ta k'a lajɛ an ko k'an bɛna kuma kan sekɛrɛ gindo mun b'a la gindo mun b'a la n'an y'a ta k'a lajɛ tafsiri jɛlen nin bɛ tafsiri yɛrɛ dogolen n'o ye batini ye mun dogolen don mɔgɔw la n'an ko bisimilayi o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ fɛnw bɛɛ de bɛ daminɛ ni masa min ye dɔn daminɛ dɔn fɛnw bɛɛ daminɛ de ye masa min ye o de gindo dogolen don a kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna ko o ko kɛ i b'a fɔ bisimilayi ni i bɛna bagan faga bisimilayi i bɛna bɔ bisimilayi i datɔ la bisimilayi sankolo ka bisimilayi dugukolo ka bisimilayi dɔn gindo min b'a kɔnɔna na ko fɛn de tɛ se ka kɛ n'ale tɛ ale de ye daminɛ ye dɔn n'an bɔra arahamani arahamani gindo mun b'a kɔnɔ ɛɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ lɔgɔlen tigi o de y'a ye ale de y'o dilan gindo mun b'a kɔnɔ dɔn an bɛna diɲɛ kɔnɔ an bɛ tile gindo mun bɛ tile kɔnɔ gindo mun bɛ kalo kɔnɔ gindo mun bɛ dugukolo kan gindo mun bɛ adamadenya kɔnɔ gindo mun bɛ baganw bolo gindo mun bɛ jiw bolo gindo mun bɛ tasuma bolo gindo mun bɛ fiɲɛw bolo dɔn dugukolo kan o de ye o de dogolen don arahamani n'an ko arahimi lahara kɛrɛnkɛrɛnlen tigi gindo mun bɛ larusiw kɔnɔ o tɛ yan gindo mun bɛ janɛmɛ kɔnɔ gindo mun bɛ alijinɛ kɔnɔ gindo mun bɛ kurusiw kɔnɔ gindo mun bɛ mɛlɛkɛw bolo gindo mun bɛ nɔrɔw bolo lahara jɔ don dɔn o de dogolen don a kɔnɔna na ɔ n'an nana o ye gindo mun bɛ yen dɛ o bɛɛ dila jɔn mun ma k'a walawala ye o de ye mahamadu sɔlɔsɔ dɔn mahamadu ka bon ka tɛmɛ nin gindo ninnu kan paseke a sababu de bɔra mahamadu la dɔn o de la sɔli bɛ kɛ mahamadu kan sɔli dɔ sɔli donc nin ye gindo ye donc n bɛna gindo kelen t'a la k'o yira mɔgɔ la k'a fɔ n'i ye fɛn o fɛn ta an kana bisimila an b'a tigɛ n'i y'a tigɛ an bɛna bi dɔrɔn de y'a kɔnɔ bi min b'a kɔnɔ bi de bɔla kooli la kooli duguma tan bi de bɔl'o la donc ala bɛ k'a yira an na k'a fɔ danfɛn foyi tɛ yen n'ale ye danfɛn da ko kooli t'a la. n bɛna misaliya ta kalandenw yɛrɛ fila ɲɛkɔrɔla la an bɛ misaliya ta e k'i ɲɛkili lajɛ koli i nun lajɛ koli i kan lajɛ koli i kunkolo lajɛ koli i bolo lajɛ koli i kɔnɔ lajɛ koli i woro lajɛ koli i sen lajɛ koli i sɔnibara lajɛ koli o ye adamadenw ta ye n'an nana ka n'a lajɛ diɲɛ yɛrɛ la dugukolo kolilen don tile lajɛ koli kalo lajɛ koli kabakolo lajɛ koli danfɛn jumɛn bɛ yen ko koli t'a la sa koli de bɛ danfɛn bɛɛ la donc nin gindo de ye nin ye daminɛ dɔrɔn ye an ma na si la an ma na ma la an ma na a la an ma na la la an ma na ha la donc an ye bi dɔrɔn de ta k'a yira k'a fɔ danfɛn si tɛ yen nɔ dugukolo kan ani dugukolo kɔfɛ n'a tɔgɔ ye danfɛn ko koli tɛ min na bi de bɔl'o la ala bɛ fɛ k'a fɔ an ye ko koli ye fɛnba de ye o de la kuranɛ dɔgɔtɔrɔw nana ye k'a fɔ alahu min filɛ nin ye ni triangle don k'i bɛ se k'a yɛlɛma k'a kɛ koli ye o de la alahu bɛ sɛbɛn ni koli ye yɔrɔ dɔw la o bɛɛ bɛnnen don o dagalen don donc alihamudulila jaa fanga de bɛ koli in na donc nin ye bisimilayi arahmani rahim nin ye gindo fitinin de ye a nana babu ye ale bi alihamudulila donc n'i y'a ta k'a lajɛ bisimilayi arahmani rahim donc ala ko kuranɛba kɔnɔ dɔnni jɛlen dɔnni dogolen a ko bisimilayi gindo bɛɛ de bɛ mahamadu bolo o de la filɛ ma min filɛ nin ye ma kɛla bisimila la a ko arahamani diɲɛ lɔkɔlen o gindo bɛɛ bɛ mahamadu bolo o de la ma kɛla arahamani na a arahimi laara kɛrɛnkɛrɛnnen o tigi o ye gindo bɛɛ de dila jɔn kelen ma o de ye mahamadu ye salalahu alayihi wa salam o de la ma kɛra o la o de la filɛ ma kelen kelen b'a bɛɛ la donc nin ye gindo ye o gindo b'a yira an na ko jumɛn danfɛn min bɛ yen ni ala y'a kanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan salalahu alayihi wa salam o de ye mahamadu ye donc ala ko ko danfɛn o danfɛn bɛ yen n'i y'i ka baara daminɛ ni koli ye n'o ye bisimila ye a bɛ barika don o la ka o baara taa ɲɛ o ye jumɛn ye a y'a lajɛ bani mɔgɔ bɛ girin danfɛn minnu kan olu kolilen don bɛɛ bɛ girin k'ale ka bɔ ka kɛ tile ye a bɛ f'o ma kutubuni zamani ɔ tile ka bon a kolilen don o de la bɛɛ girin na bɛɛ bɛ girin k'ale ka kɛ kalo ye kalo fana n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ b'a fɛ a ka yeelenba bɔ ka kɛ tɔgɔtigiba ye a ka kanu ɔ n'i y'o ta k'o lajɛ bi bi in na mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn ni tigɛ fɛn min kama n'o ye balon ye balon bɛ cogo di ban balon kolilen de don donc n'i ye koli ta k'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a fɛ ala ka barika don a la ka ala ka kanu don a la k'a yiriwa donc i b'a dilan ni koli ye o de la sitanɛ taara i bala koli la danfɛn minnu bɛ yen ni koli b'u la sitanɛ taara i bala o la donc o de la ala ye bisimilahi rahmani rahim k'o jigin eh, mahamadu kan salalahu wasalam donc k'a kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma donc gindo bɛ bisimilayi la maa o maa bɛ yen ni e bɛ bisimilayi fɔ ka bisimilayi fɔ ka caya ka bisimilayi baara i b'a ye k'a fɔ i ni sitanɛ cɛ bɛ janya parce que min man di sitanɛ ye o y'o de ye donc gindo min bɛ yen tɔɔrɔ de tɛ bisimilayi arahamani rahim kɔfɛ i mana fɛn o fɛn daminɛ n'a ye tɔɔrɔ t'a kɔfɛ barika bɛ n'a kɔnɔ donc o man di sitanɛ fɛn kelen min bɛ sitanɛ gɛn o de ye n'i y'a fɔ fɛn na bisimila rahman rahim donc jɔn b'u hakili to nin na mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ pan kunna i bɛna dumuni kɛ bisimila rahman rahim i bɛna bɔ bisimila rahman rahim i bɛna i da bisimila rahman rahim donc an bɛna gindo min di bisimila la a de bɛ fɔ o ma ko kuranɛ nafa n'i ye kuranɛ fɛnw dɔn il faut que kuranɛ nafa i k'o sɔrɔ o ye jumɛn ye ka kuranɛ nafa sɔrɔ diɲɛ na n'i y'a mɛn ko arahamani de arahimi de don n'i y'a mɛn ɛɛ arahimi donc a damana daminɛna ni mun ye donc gindo fɔlɔfɔlɔ min b'a la n'i ye bisimila arahimani rahim n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sifuru min b'a la a hindu bɔlen o sifuru bɛ taa bɛn kɛmɛ wolonfila bi seegin ani wolonfila o y'o ye ɔ a bɛ fɔ nin sifuru de ma ko bisimila hindu bɔlen ne balimakɛ e min sigilen don i tɔɔrɔlen don ne ba e min sigilen don i kamana gannen don ne fa e min bɛ yen baarako gɛlɛya de bɛ yen bɛn t'aw ka du kɔnɔ e min bɛ yen ɛɛ taama gɛlɛyalen don e min bɛ yen tɔɔrɔ de b'i kan e min bɛ yen bana de b'i la e min bɛ yen a mana kɛ hami o hami ye denko gɛlɛya de b'i la furuko gɛlɛya de b'i la wariko gɛlɛya de b'i la gɛrɛsɛgɛko gɛlɛya de b'i la darajako gɛlɛya de b'i la masa kelen min bɛ yen n'a bɛ diɲɛ daraka o de ye bisimilayi masa ye masa kelen bɛ yen n'a bɛ danfɛn bɛɛ balo o t'a kamana gan o t'a musaka masa kelen bɛ yen ni danfɛnw ka gɛrɛsɛgɛ tɔ b'a bolo den gɛrɛsɛgɛ b'a bolo furu gɛrɛsɛgɛ b'a bolo sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ b'a bolo o masa de tɔgɔ ye ko bisimilayi rahman rahim i sinsin o masa in de kan i ka fɛn bɛɛ bila i man'i dulon danfɛn o danfɛn na o b'i jigi la walo i man'i t'i jigi da fɛn o fɛn o b'i jigi walo masa kelen min bɛ yen nɔ n'ale t'i jigi walo o de ye bisimilayi rahmani rahim i bɛ mun kɛ e maa o maa e kamana gannen don bisimilayi rahmani rahim i ka seli ɛri o ɛri kɔfɛ e k'a zikiri kɛmɛ wolonwula bi seegin ani wolonwula wari bɔ tɛ nin na foyi tɛ nin na a zikiri kɛmɛ wolonwula bi seegin ani wolonwula ala bɛn'i bila barikatigiw cɛ la ka dayɛlɛli k'i ye ka hɛrɛ d'i ma o tɛmɛnen gindo filanan min bɛ yen n'an bɛn'o di bisimilahi rahmani rahim kan o ye mɔgɔ minnu bɛ yen o b'a fɛ ka diɲɛ lɔkɔlen tigi k'o sɔrɔ n'o ye arahaman ye ka tila ka arahimi sɔrɔ o ye jumɛn ye o sifuru de ye a bɛ fɔ o ma ba kelen kɛmɛ ani tan ni kelen ba kelen ni kɛmɛ ni tan ni kelen n'i y'o ta ka a lajɛ i bɛn'a ye k'a fɔ ale de ye dayɛlɛliw so ye ale fana de ye diɲɛ lɔkɔlen so ye ale fana de ye lahara kɛrɛnkɛrɛnnen so ye ɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a a b'a fɛ a ka diɲɛ hɛrɛ dɔ sɔrɔ a mana kɛ hami o hami ye i bɛ mun de kɛ bisimilahi rahman rahim ale de jigila ala kira kan salalahu wasalam ne balimamuso denko gɛlɛya b'e la ne balimamuso furuko gɛlɛya b'e la ne fa gɛrɛsɛgɛko gɛlɛya b'e la du bɛnbaliya bɛ yen taa nin kɔrɔbɔ i k'o lajɛ i bɛna dɔn k'a fɔ mun ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye o ye kuranɛ de ye diɲɛ dɔnni si tɛ kuranɛ ɲɛ wa kuranɛ de bɛ mɛnɛ tik tak i b'i tɛgɛ da tasuma na a b'i jeni cogo min na kuranɛ de b'i jaabi ten mɛ bi bi in na an kamana gana dɛ karamɔgɔw y'an kamana gan karamɔgɔw cayala fɛn ti ka bɔ gɛlɛya la karamɔgɔ bɛɛ bɛ ka kuma fɛn ti ka bɔ an an kungow la a ah! o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ karamɔgɔ minnu bɛ gindo kan olu de dɔgɔyala i mana i tɛgɛ d'a la siga si t'a la a b'i jaabi mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ taa dɔnnibaga fɛ yen i b'a ye k'a fɔ n'i ko bi ko namarani ka wuli ka taama a tɛ se ka girin ka taama i b'a sɔrɔ dɔnni dafalen tɛ dɔnni ninnu gindow t'a dɔn fɛn jumɛn de bɔla sanfɛ ka jigin dugukolo kan fɛn min bɔla fɛn minnu bɔ sanfɛ ka jigin dugukolo kan donc bisimila rahman rahim o bɛ baara n'o ye fɛn jumɛn de b'u sɛmɛ alahu taala la n'o ye bisimila ye o bɛ baara n'o ye a fɛn fɔlɔ fɔlɔ ala ka gindo la diɲɛ lɔhɔlen n'o ye arahamani ye a bɛ n'o da ji mun bɔla sanfɛ ka na o ji kɔni nana jɛgɛw de b'a kɔnɔ an bɛ jɛgɛ dun jɛgɛ dɔ bɛ yen ko ntɛbɛn taa ntɛbɛn den tan ni kelen san denko porobilɛmu de b'i la furuko porobilɛmu de b'i la ɛɛ gɛrɛsɛgɛko porobilɛmu de b'i la sɔrɔko porobilɛmu de b'i la ntɛbɛn kɔni bɛ ji kɔnɔ a bɛ ka balo e tɛ k'a balo ala de bɛ k'a balo i bɛ taa a minɛ k'a dun taa ntɛbɛn den tan ni kelen san i ka bisimila rahman rahim i k'a sɛbɛn ba kelen kɛmɛ ni tan ni kelen n'i y'a sɛbɛn nin sifuru la i k'a tobi i n'i ka denbaya k'a dun i ni jama k'a dun nasi fan kelen i bɛ nasi in tila fila fan kelen taa parfɛn san parfɛn min tɔgɔ ye bisimilayi i ka a kɛ nasi in na i ka to k'a mun nin jɛgɛ in dunni kɔ i y'o dun ni hami min ye i tɛ jɛgɛ mɔgɔ t'o jɛgɛ dun fiyewu ka t'o banakɔtaa kɛ ko hami ma wuli ka b'i kan o tɛ kɔrɔbɔ fiyewu a y'a kɔrɔbɔ a ka tila ka na kɔmantɛri la k'a bila an ka video kɔrɔ donc nin ye gindoba de ye bisimila rahman rahim na dɔnku a mana kɛ hami o hami ye taa jɛgɛ ɲini i ka nin kɛ ni mun bɔla a la an b'a lakali o tɛmɛnen ka bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ yen u ye taama ɲini ka dɛsɛ fɔ bisimila rahman rahim a bɔla sanfɛ ka jigin fɛn jumɛn de bɛ pan ka tila ka jigin o de ye ndugani ye o de ye pizɔn ye i bɛ mun kɛ bisimilayi rahman rahim i b'a sɛbɛn ba kelen kɛmɛ ani tan ni kelen n'i y'a sɛbɛn ndugani ɲini ne de b'a fɛ ka ɲɛtaga ɲini ne de b'a fɛ ka taga dugu la i ka a faga ni hami i k'a tobi n'a ye i kelen k'a dun o dugutaako kelen i t'o banakɔtaa kɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ o la fɛn min ka bon ni kuranɛ bɛɛ ye o de ye bisimilahi rahmani rahim fɛn min ka bon ni diɲɛ bɛɛ ye o de ye bisimilahi rahmani rahim fɛn ka bon ni lahara bɛɛ ye o de ye bisimilahi rahmani rahim i sɛmɛ masa la a bɛ na ni sababu ye k'a bonya ninnu ye gindo ye minnu tɛ yɛlɛma mɔgɔ min bɛ yen ko a de kamana ganna a ko k'a ka dukɔnɔmɔgɔw ka bɛn ka dɛsɛ u ma se ka bɛn bisimilahi rahmani rahim a sɛbɛn ba kelen kɛmɛ ni tan ni kelen i ka sɛ ɲini sɛ jɛma i k'a kɛ sɛ mun ye mun ye musoman ye i k'a faga a k'a dun a ka denbaya kɔnɔ o du kelen o bɛna ɲɔgɔn kan fɛ ala bɛna ni sababu ye o bɛ bɛn n'o bɔla yen kɔdi sabanan min bɛ bisimila la rahama nɔrɔ n'o o o dogolen don o y'a lɛtiri den ye n'i y'a lɛtiri den kɔnti a b'a bɛn tan ni kɔnɔntɔn de ma 19 o lɛtiri ninnu ma bila ten n'i nana kuranɛ kɔnɔ ala bɛna kuma tan ni kɔnɔntɔn kan a bɛna kuma tan ni kɔnɔntɔn kan dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ kɔdi dɔ de bɛ tan ni kɔnɔntɔn in na dɔn e mɔgɔ min bɛ yen e bɛ arahamani kɔ e bɛ eh, bisimilayi kɔ e bɛ arahimi kɔ e bɛ fɛ i bɛ ka ko o ko kɛ ala ka na n'a ka dɛmɛ y'a kɔnɔ i ka balo hɛrɛ la ka sa hɛrɛ la e ka bisimila rahman rahim e ka papiye fitinin ta k'a sɛbɛn siɲɛ tan ni kɔnɔntɔn n'i y'a sɛbɛn siɲɛ tan ni kɔnɔntɔn papiye fitinin kɔnɔ i b'i jija i bɛ dɛbɛn jalen de ɲini a nin ye gundo ye dɛ wari tɛ nin sɔrɔ ni ala kira kanu tɛ sɔli dɔ sɔrɔ sanu tɛ nin sɔrɔ ni ala kira kanu tɛ fɛn tɛ ninnu sɔrɔ ɔ kuranɛ nafa de ye nin ye i bɛ dɛbɛn jalan kelen san k'a susu k'a mugu bɔ ka bisimila rahman rahim k'a sɛbɛn papiye fitinin dɔ kan ka di mu a la ka dɛbɛn fufu a la i mago bɛ wari la wari dɔ bila a kɔnɔ i mago bɛ eh, fini na fini dɔɔni bila a kɔnɔ i mago bɛ mɔbili la mɔbili nɛgɛ dɔ siɲɛ i k'a bila a kɔnɔ

seli ɛri o seli ɛri bisimilahi rahman rahim a zikiri siɲɛ tan ni kɔnɔntɔn kana tɛmɛ o kan i bɛna a dɔn de la ko tasuma bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i tɛgɛ da la a b'i jaabi fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ala b'o don i gɛrɛsɛgɛ la yanni i ka fatu o tɛ yɛlɛma fiyewu dɔnni batini ni dɔnni zayira kɔnɔ o tɛ sɔsɔ fɛn o fɛn b'a kɔnɔ i b'a bɛɛ sɔrɔ i kamana gana seli ɛri ma se i kamana gana don dɔrɔn i ka jɔko fila kɛ jɔko fila i ka bisimila rahman rahim i ka jɔko fila ye fatiya tɛmɛnen kɔ i ka bisimila rahman rahim zikiri siɲɛ tan ani kɔnɔntɔn a kɔnɔna na ubiyɛn i sigilen k'a zikiri n'i tilala o haminanko koli ye ala bɛna ni dɛmɛ ye diɲɛ kɔnɔ ala ka teli ni fɛn bɛɛ ɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i gulo a la ala bɛ n'a ka na hakili jigin n'an ye nabila ibrahima alayhi salamu a ka kisa lajɛ u bɛn'a bila tasuma na a y'a gulo fɛn jumɛn na a m'a gulo danfɛn si la a ko asubuna lahu dɔn a y'a gulo bisimilayi de la n'o ye ala kelennin pewu ye danfɛn bɛɛ na n'i ka dɛmɛ ko ayi donc ne ba ne fa kuranɛ a bɛ dɔnni bɛɛ ye i jigi sɛmɛ o de la o kɛ baa ni i bɛna a ye k'a fɔ i bɛ jɔyɔrɔ ye ka k'o la donc bi anw nana ka na ka na dɔ fɔ a ye kuranɛ gindo la n'o ye secret de coran précisément bismillah rahman rahim donc alhamdulila rabbil alamin an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'an tɛgɛ fila b'an kɔ bɛɛ n'an ye fili min kɛ u k'an to yen denmisɛnninya ye donc alhamdulila an bɛ dan yan bi waati wɛrɛ an bɛna continuer bisimilahi rahmani rahim an bɛna continuer kuranɛ gindo ye donc an b'a fɔ mɔgɔw ye fili min b'a la k'an ka commentaire la k'u ka o o fɔ an ye pour que an k'o filiw bila an ye jɔnnin jurumutɔ de ye bisimila rahman rahim an bɛ se ka san tan kɛ k'a baara k'a kuma fɔ a tɛ ban n b'a fɔ salamalekun rahmatulahi wa taala barakatu